marazon biko achọ m ka etiri m ọnụ n'okwu a abịa m obodo South ka m bịa hustle so m wee bịa wee mitie di m ebe a and di m bụkwa na onye ochie n'obodo a ọ nụrụ nwaanyị obodo fa mụta ofu nwa nwaanyị so nwaanyị obodo wee bịazịa nwụọ mgbe nwa a ka pere mpe ka ọ mụsịrị nwa a zụgote nwa obere nwa erubero 5 years nwaanyị obodo wee nwụrụ so mgbe m jizi wee mata di m mgbe m ji wee mata di di m ji wee matazie m mụ na ya naabọ ji wee mara onwe anyị nwa nwa ejebego ebe 7 years 7 years to 8 years na that's ọ bago 8 years mgbe mụ na di m jizi wee kwekọrịta na anyị abụ di na nwunye o wee kọwasịara m ka ya na nwaanyị obodo si wee biri na nwaanyị obodo o nwetara mgbe ọ bịara obodo a ọfụụ wekwara ya wee nwee- wee nweta akwụkwọ kịta di m bụ citizen na sa- n'obodo South so wee sị mụnwa ka mụ na ya naabọ nụba and ọ nụrụ nwaanyị obodo a anụ and mma ya mma mma mma nwunye di m a nụnwa mma nwunye ọga m a nụnwa anwụgo so o nwero onye a ya-edusalụ nwa a ọga m wee gwa fa sị fa na ya chọrọ idu nwa a and na ife a ya-emezi ka ya chọta nwaanyị ya na ya naabọ ya-anụ ka o wee nwee ike nedo nwa anya fa wee kwete mụ na di m wee biri wee send ego e- isi m na be anyị ewe- o wee nụba m mụ na ya naabọ wee biri wee biri with nwa a so mụ na nwa afụ ebizie weziere nwa as nwa m nwa tote kpọwa m mma kpọwa m mma even ma kịta ọ mabelo na mma ya ọ mabelo ebe mma ya kama na nsogbu m na-enwezi kịta nsogbu m na-enwezi kịta bụ na di m ị ma ka obodo ị ma ife obodo nyere a na-asị na dice a na-ahụ dice a na-atụ anyị ka anyị malụ na-ama na-eji onwe anyị anyị mesịkwa di m suggestie ka anyị lapụ city ebe a nọ with nwa a with nwunye bịazịa city ọzọ anyị sikwa otu a wee chenjie so aka na-ebu na-eme ife na-eme ife salon di m na-akwọyarịkwa so emesizie nke ikpeazụ a kịta ọ bụ na di m nwetazie ezigbo ọyi ya nwoke nọkwa South Korea South Korea so o wee mesie wee bụrụ na South Korea to that South to akwụkwọ South ba South Korea visa free so o wee sị m di m wee decide ya ka ọ gawa South Korea because o nweghịzi ife ọ na-eme n'obodo di m wee gawa South Korea that was last year so ọ pụta this year mụ na di m wee kwusịa na anyị edu m ka na mụ nwa ya gbadabazi because ife na-emekwu n'obodo na salon enwekwurozi isi ka m nabazie na naijiria ka di m sizie South Korea bịazie na- na-anatazie naijiria ma ọ chọọ ịnata o wee bụrụ na anyị mesịrị plan ka anyị esi wee naba last year ọ bụrụ na o nwerọ isi because of na nwa nwa obodo na ọ dịrọ easy ịkpọ ya wee naa o wee bịakwa this year wee na-agbakwụkwa mbọ na-esi ọnwụ ka a mara ma ya akpọnwu nwa anụ wee naba mụnwa chọzi ka m kpọrọ ya naba o wee bụrụ na o nwerọ isi a ka na-atry kwa ka m marụ ka m ma-esi wee menwu wee kpọrọ ya wee naba because anyị esigo na city ebe ya na mma ya ọga m na mma ya bi wee pụta city ọzọ so o nwezi ihe gbasara anyị na ndị be nke nwa nwaanyị a anyị na ndị be nke nwaanyị mụrụ nwa nwaanyị obodo so na anyị na-emezi n'aka onwe anyị so but ife m na-achọ ka m jụta from ndị mmadụ bụ o kwesịrị ekwesị na m ma-akọwalụ nwa na mma ya bụ nwaanyị obodo and na mma ya anwụgo and na anyị chọ na na ka ọ mara ma onye ahụ nwere ike inyere anyị aka iji wee nwewe ike inwetanwu ka anyị esi wee kpọọ nwa a wee naba because a na-eji anyị kwadosie im- ime the akwụkwọ ka anyị kwado ka o esi wee naa apụkwa ajụjụ anyị ajụba bi ajụ ajụjụ anyị ajụ- a na-ajụ bịa a na-ajụ m gbasara nwa a. bụ ife na-agbagwoju m anya and a sị na m ma-eweta ife na-egosi na ọ mụnwa mụrụ the nwa ije nene nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ DNA iji gosi na ọ mụnwa mụrụ the nwa and na di m ya-ewetekwu nke ya but na di m merụ nke nwa a merụ nke ya wee desị ya eji- ọ dị na anyị document ya nke di m gosi na nwa mụrụ the nwa na ọ nke mụnwazi so m na m amarọ ma o nwego ndị si otu a wee kpọnwuo nwa wee naba wee si obodo a wee naba wee na-asị ka m jụọ ka i kwupụta ife a n'akara mgbasa ozi gị o nwee onye nwere idea ka e si wee mie ka m si ebe a wee marụ ife m ma-eme maka na ya bụ ife karịzi m mmezikwa enu mmaanị ndị mmadụ a na-enyesi m ad- e, e, ndụmọdụ dị iche iche na onye nwere isi m kwadosie last year ọ yasakwa this year again ana m akwadosikwu ya ike ka m marụ ma m ma-enwe ike idu nwa wee naa before December biko o nwee onye menwugoro ife dị otu a idu nwa ọ na-abụrọ that is nwa ọ na-abụrọ yanwa mụrụ wee duo wee si obodo a wee pụọ because di m kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị a and di m kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị and ọ nụrụ ya anụ and nwaanyị anwụgo so mụnwa stand sị na ọ mụnwa mụrụ nwa and again agwarọ m nwa na mma ya bụ nwaanyị obodo na mma ya nwụrụ ama ọ na-akpọ m mma mma nwa a kịta anụ adị nwa anụ kịta anụ adị 16 years ọ dị 16 years last year anyị na-akwado ka anyị pụba but this year na ọ na-aba 17 years so ha na-akọwara m sị m na iwu bụ na ọ ya-eluli 18 years mana ọ- iwu ọ na ọ ya-elu 18 years ma ọ bụrụ na ọ- nwa a na-abụrọ gịnwa mụ but nke na-abụ na ọ mụnwa m ekwe ọ nọsikọ na ọ mụnwa mụ ya but still ndị mmadụ na-ediscourage m so m sị ka m kwuo ihe a ka i nyere m aka gbasa ozi a n'efere mba ụwa ka m marụ ma o nwego onye nwa nwa that's nwaanyị obodo mụrụ nwa nwụgolu nwaanyị that's nwaanyị ọzọ kuru nwa a wee naba ka m nwetakwa more idea from ndị mmadụ because na a fụ na ndị be anyị bụ ndị igbo ụmụ nwoke igbo na-esonyere na akara mgbasa ozi gị nyere m aka gbasaa ozi a ka m ma ma ma nweta advice from ndị mmadụ mara ka m esi wee gaa wee mara ka m esi wee duru nwa wee naba na anyị chọrọ ịna m anyị achọgo ịlapụ South naba because enwerọ m nwa mụtara m di m nwa ọ nwa bụ ka m jizi wee merụ nwa and amara ka m esi wee gwa ya na age ya kịta gwazi ya na mma ya anwụgoro mma ya bụ nwaanyị obodo because afa di m ka ọ na-aza so and onwe that and ọ na-achịkwanụ ka a na-eche sị na o luo 18 years ka ọ ya-enweta ID ya but na anyị na-asịgo ka anyị were passport wee mara ma ya naba mesizie ka amazie so amarọ m ihe m nwere ike ime biko nyere m aka gbasa ozi a n'efere mba ụwa biko na ọ dị m ezigbote mkpa biko na o nwee onye nwere idea n'ihe gbasara idu nwa nwa na-abụrọ that's nwa nwaanyị obodo mụrụ mana ọ nwụgo then gị nwa bụzi nwaanyị igbo amụchizi mụrụzịa di nwa that's nwa mara na ọ gị nwa ma ị fụrụ ife ọ kọwara ebe a achọrọ m ibido n'isi kọọkwa ka video ya dị too long o nwee onye nwere idea dị dịrị ife a biko dropụ ya na under this comment section ka ya nwa wee nwee ike wee fụ mara ife o nwee ike ime ndewonu